Daoibh a chairde Gael agus fáilte isteach inniu chuig an seisiún seo bunaithe ar an úrscéal don tsraith shóisearach. So welcome everybody today to this session about the novel don tsraith shóisearach ansin for the junior cycle. Is mise Arlene agus beidh mé libhse don lá inniu agus beidh muidne ag caint faoin úrscéal agus gach rud a bhaineann leis. So, tosóimid ansin, let's start, beidh muid ag caint faoi cúpla úrscéal eile atá ar an gcúrsa, so we're going to be talking about a few different novels that are on the course. Féachfaimid ar na téamaí agus ar na carachtair agus achoimre ar na scéalta sin. Ina dhiaidh sin, beidh muid ag díriú isteach ar cheisteanna scrúdaithe agus ag féachaint ar samplaí agus ar na scéimeanna mharcála a bhaineann leo. So, leanfaimid ar aghaidh ansin agus cuirfimid tús leis an seisiún seo. Ok, so céard iad na húrscéalta atá déanta agaibh ar scoil? So tuigeann sibh ó bhur múinteoirí go bhfuil liosta le haghaidh na n-úrscéalta eile atá ann, so is féidir libhse an t-úrscéal a phiocadh, you can pick your novel, mar ghrúpa, ok, nó mar rang. as a group or as a class. So, tá cúpla samplaí agam ar an scáileán daoibhse. So, LabhairAmach ponc com le hÁine Uí Fhoghlú, sin ceann amháin. Cúpla le hÓgie Ó Céilleachair, sin ceann eile. Daideo le hÁine Ní Ghlinn. Tóraíocht Taisce le Mícheál Ó Ruairc agus Sárú le Anna Heussaff. So tá neart cinn ar an liosta agus caithfidh sibhse mar rang ceann amháin a phiocadh. So de ghnáth ar scoil nuair atá daltaí ag piocadh an úrscéil, so usually when students are picking an úrscéal, bíonn sibh i dteagmháil le bhur múinteoir, so you're usually chatting to your teacher, féachfaidh sibh ar blurbanna éagsúla b'fhéidir, you'll have a look at different blurbs. Céard is brí le blurb sin na píosa píosaí eolais a bhíonn ar thaobh an úrscéil, so they're the little blurbs that are on the back of the novels. So is féidir libh sé iad a léamh agus ansin piocann sibh ceann amháin. So, just ag díriú isteach, uaireanta nuair atáim ag múineadh i mo sheomra ranga féin, cuireann daltaí ceisteanna orm bunaithe ar an litriú den fhocal úrscéal agus sin an fhadhb is mó a bhíonn ag daltaí de ghnáth, céard é an litriú ceart, so what's the right spelling of úrscéal, úrscéal? le a, is it an úrscéal with an a or is it an úrscéal with an i? agus céard, cén ceann atá ceart. So, tá muidne chun díriú isteach ar an bpíosa eolais sin just ar feadh nóiméad nó dhó anseo sa cúinne gramadaí, in our grammar corner anseo. So, an t-úrscéal, ciallaíonn sé sin the novel. So, úrscéal is ainmfhocal é, so that's our noun.

Ach teideal an úrscéil But if we put another noun before it, teideal an úrscéil. So athraíonn an litriú. Okay? Cén fáth go n-athraíonn an litriú? Well, toisc go bhfuil dhá ainmfhocal ag teacht le chéile. Because we have our two nouns coming together agus is sampla den tuiseal ginideach é sin. And that's an example of tuiseal ginideach.

Ok, so we can see our different spellings there. Ok, seomra ranga, deireadh seachtaine. Ok, so is sampla den tuiseal ginideach é sin. So it's an example of tuiseal ginideach. Ceann eile anseo, an t-údar, the author. An rud céanna atá ann anseo, nuair a chuirimid ainmfhocal leis, when we put another ainmfhocal with it, ainm an údair, the name of the author. So arís, is sampla den tuiseal ginideach é sin chomh maith. So that's another example of our tuiseal ginideach. Ceann eile anseo, ag tús nó i lár nó ag deireadh an úrscéil, so at the beginning, the middle or the end of the novel. Féach arís.

Ach má tá tuiseal ginideach i bhfeidhm, if the tuiseal ginideach is happening, bhuel, bain amach an I sin, or bain amach an A sin, we take out the A and cuirimid an I isteach ann, and we put in our I. Ok, so tosóimid leis an úrscéal Daideo le hÁine Ní Ghlinn. So, arís, céard atá i gceist leis an úrscéal seo? Bhuel, baineann an úrscéal seo le buachaill óg anseo, buachaill óg darbh ainm Liam. Agus tá Liam ar a theitheadh óna thuismitheoirí. So níl caidreamh maith idir. tuismitheoirí Liam agus níl sé sásta. Tá sé ag iarraidh éalú as a theach So he wants to try and escape. Éalú as a theach. So, céard a dhéanann sé? Bhuel, déanann sé plean, or cuireann sé plean le chéile lena dhlúthchara Mícheál. Agus an plean a bhí ann ná, beidh Liam ag dul ar an traein go mBleá Cliath. So, céard é an scéal? So, nuair atá Liam ar an traein, buaileann sé le seanfhear. Agus dúirt an seanfhear leis go raibh sé ar a theitheadh chomh maith. Ach bhí sé ar a theitheadh óna pháistí. So arís, tá saghas rud comónta i gceist eatarthu, so they have this kind of similar grounding or similar thing, this common theme between them. Tá an bheirt acu ar a theitheadh, so both of them are escaping. Agus arís, déanann Liam cara nua, he makes a new friend. agus buaileann siad le chéile ar an traein go mBleá Cliath. Ok and they make this friendship ar an traein go mBleá Cliath agus féachfaimid an caidreamh eatarthu ar an traein. So we see the relationship between them ar an traein agus na carachtair atá iontu, types of characters that they are, agus tharlaíonn an chuid is mó den scéal seo ar an traein. So again, majority of the story, tharlaíonn sé ar an traein. It's what happens on the train. Má leanfaimid ar aghaidh, tá úrscéal eile agam daoibh anseo, Cúpla, le hÓgie Ó Céilleachair anseo, agus baineann an scéal seo le bheirt chailíní óga darbh ainm Ellie agus Sharon. So arís is daltaí meánscoile iad agus tá siad ag freastal ar an meánscoil. Tá siad ag déanamh staidéar don tsraith shóisearach ansin. So tá siad an-chosúil libhse, okay? Ag déanamh staidéar don tsraith shóisearach. Agus féachfaimid an saghas caidrimh eatarthu. So arís, maidir le Ellie mar charachtar, is carachtar deas, cairdiúil í. Is cailín díograsach í chomh maith agus bíonn sí ag obair an t-am ar fad agus ag iarraidh ardmharcanna a bhaint amach ina cuid scrúduithe. Ach a mhalairt atá i gceist le Sharon mar charachtar. So is carachtar sách fiain í Sharon. Téann sí i gcoinne gach rud agus gach duine i ndáiríre. Tá dath ina cuid gruaige, bíonn sí ag ól agus ag tógáil drugaí. So a mhalairt atá i gceist idir na chailíní seo. So arís, féachtar an caidreamh eatarthu agus na tréithre difriúla atá iontu agus cabhraíonn sé sin leis an scéal a fhorbairt ansin. Ach, cosúil le gach rud, tagann fadhbanna chun solais agus féachfaimid céard a tharlaíonn leis an mbeirt acu. So, ceann de na rudaí is tábhachtaí nuair atá sibh ag déanamh staidéar ar an úrscéal ná na carachtair. So arís, i ngach úrscéal a dhéanann sibh staidéar air, beidh carachtar ann agus tá sé tábhachtach go bhfuil tréithre faoi leith agaibh do na carachtair. So, mar shampla, molfainn daoibh an struchtúr seo a úsáid. So, déan cinnte go bhfuil liosta aidiachtaí agaibhse, ok, go bhfuil sibh in ann iad a úsáid agus cúpla ceann ar bharr do cheann anseo. So, tá cúpla abairtí úsáideacha agam daoibhse anseo. So, má fheiceann sibh, is duine blank é nó í. So arís, cuireann sibh rud éigin isteach. Is duine, b'fhéidir, is duine spóirtiúil í blank, nó is duine cairdiúil é blank. Okay? So de ghnáth leis na píosaí seo, eh, luann sibh an tréithre faoi leith, so you'll mention your trait, and then déanann tú forbairt air, and then you'll develop it a little bit more.

go gur. So is changes to gur there in its indirect speech. Okay. So ceapaim gur duine blank í nó é whoever, okay, depending on the person. And then i mo thuairim, in my opinion, is duine cairdiúil í Ellie, mar shampla, nó is duine

So, just ag féachaint ar chúpla ceann de na carachtair ó na scéalta seo. So, mar shampla, má fhéachaimid ar an charachtar, ar an gcarachtar Daideo san úrscéal seo, nó an seanfhear, ok? So, arís, scríobhaimid síos ainm an úrscéil, sin Daideo, agus ainm an údair, sin Áine Ní Ghlinn.

Rinne sé iarracht buachaill óg soineanta darbh ainm Liam a fhuadach. So, he tried, rinne sé iarracht, he tried to kidnap a young innocent boy called Liam. So, rinne sé é sin, rinne sé iarracht é sin a dhéanamh, so he tried to do that, le cabhair óna chara Mánas, with help from his friend Manus.

Arís, má fhéachaimid ar 'cúpla', mar shampla, ok, so ainm an úrscéil, sin 'cúpla', agus ainm an údair, sin 'Ógie Ó Céilleachair', ok, arís tá an liosta stór focal againn, or an liosta aidiachtaí agus tréithre ar taobh amháin, so we still have all our, our lists of our traits there, ach tá muidne chun díriú isteach anseo ar Sharon mar charachtar.

a statement that I've made. Actually, cuirfidh mé an fada isteach ansin. Um, sin ráiteas, so that's what I'm stating it. But then I must explain it. So I must come back and explain why I think this and how do I believe this. So, caith sí a cuid ama ag pleidhcíocht ar scoil.

So, feicfimid cúpla ceann de na heochairfhocail seo nó de na haidiachtaí seo. So, má fhéachaimid, cumhachtach anseo. So, sin cúpla ceann éagsúil anseo. A few maybe different ones that we mightn't be sure of. Ok? Cumhachtach anseo, cumhachtach, ciallaíonn sé sin powerful. So, is this person a powerful character? Arís, ag brath ar an úrscéal, depending on your novel. macánta, an duine macánta é nó í pé duine sa scéal? So are they honest? duine macánta í Ellie, ceapaim, san úrscéal Cúpla, so Ellie definitely would be honest in the úrscéal Cúpla. Nimhneach, OK, nimhneach, if you think nathair nimhe ann sin, poisonous, is there any poisonous characters ansin? Bhuel, go cinnte is féidir linn é a rá faoi Dhaideo nó faoin seanfhear, the grandad or the old man, san úrscéal Daideo, cinnte, we could definitely say that about the old man in the story Daideo. Cén fáth? Mar rinne sé iarracht Liam a fhuadach, 'cause he tried to kidnap Liam. Díograiseach anseo. Ok, arís ag caint faoi na píosaí a bhíomar ag plé ansin faoi Daideo agus cúpla, cinnte is duine díograiseach í Ellie, she's hard working, absolutely. bréagach anseo so a false character, cinnte, mar tá muid ag caint faoi Daideo, is duine bréagach é tríd is tríd he's definitely a false character, false person. cliste, is there anyone that's clever? ok, cliste ansin, ciallaíonn sé sin clever. So, leanfaimid ar aghaidh agus féachfaimid ar na téamaí atá le feiceáil sna húrscéalta. So let's have a look at the different themes in each of our stories or each of our novels. So, is é or is í an dallamullóg téama an úrscéil seo. So, the theme of deception, an dallamullóg. So, is í an dallamullóg téama an úrscéil seo. Cinnte nuair a thagann sé le Daideo.

Arís, feicimid an t-olc atá ina chroí nuair a bhrúigh sé Liam isteach sa charr agus nuair a thug sé drugaí dó. So absolutely we see this evil in him when he pushed Liam into the car and when he gave him drugs. Cinnte dearfa.

So tá sé sin le feiceáil go soiléir san úrscéal. Tá fadhbanna ag Liam sa bhaile, so he has problems at home, agus is é sin an fáth gur fhág sé an teach. And that is the reason why he left the house. So sin an fáth gur fhág sé an teach. It's the reason why he left his house.

Maidir le Cúpla anseo so, is é fadhbanna teaghlaigh téama an úrscéil seo, nó fadhbanna a bhíonn ag déagóirí, even if you wanted to put kind of problems with teenagers, pé rud, ach fadhbanna teaghlaigh don chuid is mó. Okay, why do I say that? Bhuel, bhí Timmy i gcaidreamh, so sin athair na gcailíní ansin, so bhí Timmy i gcaidreamh le bean eile agus níor labhair sé le Mairéad ar feadh trí mhí, so he didn't talk to Mairéad for three months, toisc go raibh sé i gcaidreamh le duine eile. because he was in again a relationship with somebody else. Arís féachfaimid an teannas idir tuismitheoirí agus an cúpla. Absolutely, we see the tension between the parents and the twins. Again, people trying to keep secrets, gach rud, blackmail. Again, níl sé go maith ar chor ar bith. Ach tá, ach is féidir libhse

Scríobh mé na píosaí seo síos, or síos, ar an scáileán toisc go mbíonn fadhbanna ag daoine leis na haimsirí. because sometimes people have problems with the tenses. So, má fhéachaimid ar an scáileán, as we see, ar thaitin an t-úrscéal leat? Ar thaitin. Sin scríofa.

An dtaitníonn an t-úrscéal leat? Do you like the novel? Again, tá sé seo scríofa san aimsir láithreach. We have it wrote here in our aimsir láithreach, present tense. Again, Taitníonn an t-úrscéal liom, I liked it, or Ní thaitníonn an t-úrscéal liom. So braitheann sé, okay? It depends what way the question is wrote. Má scríobhtar an cheist san aimsir chaite, bhuel, freagróidh mé an cheist sin san aimsir chaite. Nó má tá an cheist scríofa san aimsir láithreach, bhuel, freagróidh mé an cheist san aimsir láithreach. So again, if the answer is wrote in past tense or the question's in the past tense, I would answer in past tense and if the question is wrote in present tense, Well then I would answer the question in present tense. Ceist eile a thagann aníos ar na páipéir éagsúla, another question that tends to come up on the exam papers a lot, conas a chuaigh an scéal i bhfeidhm ort nó ar chuir an t-úrscéal seo áthas nó brón ort? Ok, tá siad ag díriú isteach anseo ar mothúchán. So they're focusing in here on emotions. So conas a chuaigh an scéal i bhfeidhm ort? So how did the story, how did it affect you? So what kind of emotions? An raibh trua agat don duine éagsúla? Had you pity? Ar chuir sé áthas nó brón ort? Did it make you feel happy, sad, surprised? Aon rud ansin. So caithfidh tú do smaointí nó do thuairimí a scaipeadh anseo so you need to, again, share, write down your thoughts bunaithe ar na ceisteanna sin. So conas a chuaigh an scéal i bhfeidhm ort? How did the story affect you? Or ar chuir an t-úrscéal seo áthas nó brón ort? Did the story make you feel happy? Or did it make you feel sad? So, cúpla tuairimí, or cúpla tuairim anseo gur féidir libh a lua. So, a few different themes that you could mention here. So, bhí mé ar bís chun an chéad chaibidil eile a léamh. So, I was really excited, bhí mé ar bís chun an chéad chaibidil eile a léamh. So, I was really excited to read the next chapter, mar shampla, b'fhéidir.

rud éigin different. So sin é píosa deas ansin. That's a nice piece there you could use. Bhí mé idir dhá chomhairle. I was between two minds. Ní raibh an t-úrscéal thar mholadh beirte ansin. So it wasn't the praise of two people. Ní raibh sé thar mholadh bheirte ansin. Wasn't the praise of two people.

Bhí baint ag téama an úrscéil le mo shaol, so the theme of the story, it was kind of linked with your life, it had a link with some part of your life maybe. Má tá tú ag caint b'fhéidir faoi faoin scéal bunaithe ar dar teideal Cúpla, so maybe if you're talking about Cúpla, mar tá sé bunaithe ar cailíní óige agus iad ag fhreastal ar mheánscoil.

Tá an t-úrscéal suimiúil agus spreagúil agus d'fhoghlaim mé faoi So the novel, it is interesting and inspiring and I learned about pé rud, I learned something about whatever. So is féidir leat arís na línte anseo nó na bearnaí anseo a líonadh, so you can fill in the blanks anseo.

agus tús agus deireadh an úrscéil, do you know the beginning and the end of the novel? agus do thuairim pearsanta, and your personal opinion. Anois tá muidne chun díriú isteach ar na ceisteanna. So ceist a bhí ann sa bhliain 2000 is, or gabh mo leithscéal, an ceist a bhí ann sa bhliain 2023,

on the novel or the drama. So arís, mar is gnáth, teideal an úrscéil, scríobhann tú é sin síos, agus ainm an údair. Go breá. Cad é príomhthéama an úrscéil? So what is the main theme, the main theme? So scríobhann tú é sin síos. Ceist an-deas é sin.

So what was a main event in the novel? Ok, arís, má tá tú ag caint faoi Daideo, you could talk about nuair a chuaigh Liam ar an traein nó nuair a rinne Daideo iarracht Liam a fhuadach, when he tried to to kidnap Liam. Má tá tú ag caint faoi Cúpla ansin, if you're talking about Cúpla, you could say um, nuair a bhí an saghas timpiste bóthair ann, when there was the crash ar an mbóthar, sin saghas eachtra mór ansin, that's a huge event, or b'fhéidir nuair a chonaic, or nuair a fuair Sharon ehm an t-eolas, nó nuair go raibh sé ar an eolas go raibh caidreamh ag a athair le duine eile, talk about that either.

Má fhéachaimid an cheist a bhí ann an bhliain roimhe sin, so, sa bhliain fiche fiche dó, question that was in twenty twenty two, so cad é téama an úrscéil, sin go deas, bhí sé sin luaite againn cheana, we've mentioned that before. Déan cur síos ar eachtra amháin a thugann léiriú ar an téama atá luaite agat, so describe an event that shows the theme that you have

So, did theme make you feel happy or sad? So chuir sé áthas orm and then leanann tú ar aghaidh nó chuir sé brón orm and then leanann tú ar aghaidh leis an meaning. So you continue on then with your meaning, saying why. And then an píosa ag an deireadh. Is character tú féin san úrscéal atá ainmnithe agat, scríobh iontráil i do dhialann pearsanta faoi sin.

Just má fhéachaimid ar an scéim mharcála, if we just look quickly at the scéim mharcála anseo, mharc amháin le haghaidh teideal an úrscéil and then le haghaidh údar an úrscéil faigheann tú marc chomh maith, dhá mharc le haghaidh an téama, two marks there then for the theme. Now, déan cur síos gairid ar eachtra amháin a thugann léiriú ar an téama. So, chun na hardmharcanna a bhaint amach, to get these high marks, let's see what we need. Luann an t-iarrthóir an téama, so, the applicant, they mention the theme agus déanann sé cur síos ar eachtra amháin a léiríonn an téama, and they describe one event that shows the theme. Great! Téama luaite, plé maith ar an eachtra, thuiscint shoiléir léirithe. So.

And then, ar ais chuig na príomhghnéithe, cumas maith maidir leis na príomhghnéithe de cheart na teanga, so they're coming back to like things like grammar agus structúr agus comhréir anseo, so gramadach, comhréir, structúr, briathra agus a leithéid. So, i gcónaí nuair atá sibh ag déanamh staidéar ar na píosaí seo, always think, An bhfuil tuiscint shoiléir ann agus an bhfuil na smaointe forbartha go maith? So like good understanding, Smaointe forbartha go maith, thoughts well developed and Tagairtí maithe don úrscéal, good links or good references back to the úrscéal. Má fhéachaimid ar an bpíosa eile anseo, Ceist C, faoin téama Ar chuir an téama seo áthas nó brón ort? tabhair cúis le do fhreagra. So if you see here, forbairt maith ar an gcúis got three marks, trí mharc ansin, forbairt réasúnta ar an gcúis and then forbairt lag anseo. So sin an scéim mharcála a bhí os comhair na scrúdaitheoirí. So this is what the examiners had nuair a bhí siad i mbun marcála. when they were doing their marking. And then ag an deireadh, okay, arís tá na rudaí céanna ag teacht aníos, okay, tuiscint shoiléir, tagairtí maithe, smaointe forbartha agus arís ag rás chuig príomhghnéithe de cheart na teanga, gramadacht, struchtúr, aimsirí, litriú agus a leithéid. So, tá siad chomh chomh tábhachtach i gcónaí a bheith ag smaoineamh, tuiscint shoiléir, tagairtí maithe, smaointe forbartha i gceart. Ok, a chairde Gael, so sin deireadh an seisiún seo. Go raibh míle míle maith agaibh as a bheith liom inniu. Má tá ceist ar bith eile agaibh, any other questions, arís, déan teagmháil liom